n bɛnna ni video dɔ ye réseaux sociaux sanfɛ n'o ye jajulu dɔ ye an balimakɛ a bɛ ka kumaden dɔ ɲɛfɔ an ka jɛ ka video lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔrɔ ka na walawalali kɛ a kan walasa mɔgɔw ka se ka bɔ fili la cogoya min na n bɛ an balimakɛ dɔ ka ɲininkali dɔ jaabi a ko ko le goût ko le goût k'o kɔrɔ ye jumɛn ye dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sɔsɔli kɛ nin fɛn fitinin dɔw nɔfɛ ee bamanankan ni faransɛ la tuma dɔw la bayɛlɛmali ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ kan suguya kelenw tɛ nka o tɛ nin yɔrɔ ye o tɛ nin yɔrɔ ye nin yɔrɔ kɔni nin ye e, daɲɛ nɔgɔmanba de ye n'i ko le goût le goût kɔni o kɔrɔ bamanankan na a kɔrɔ surun kɔni ye diya de ye diya an b'a dɔn k'a fɔ k'an balimakɛ a ye effort ba de kɛ walasa ka kumaden in ɲɛɲini ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ye o la i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fili hali ne yɛrɛ min bɛ kuma la ne bɛ se ka fili nka fili tɛ kojugu ye de n'a sɔrɔ fili kɛra dɔnbaliya kan o la an b'a jigiya k'a fɔ i n'a fɔ an balimakɛ a filila nka dɔnbaliya de don ɔ o sira fɛ an bɛna ka na kumaden ɲɛfɔ i n'a fɔ aw b'an dɔn ni kumaden ɲɛfɔ ye cogoya min na walasa ka se ka mɔgɔw bɔ fili la cogoya min na bawo ni fili kɛra an min fana ka baara ye kan ɲɛfɔli ye an minnu ye kan dɔnbagaw ye n'an ye fili in to yan ka taa a bɛ kɛ an jalaki ye don dɔ la o de kosɔn an bɛ bɔ bi walasa ka mɔgɔw bɔ fili la bi n'i ko ko i ka bamanankan ɲɛfɔ a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma walasa mɔgɔw ka se ka faamuya yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ a la siga t'a la i ka kan ka nko de kalan k'a sabu kɛ mun ye nko ye bamanankan ɲɛɲini ka se yɔrɔ min na foyi ma o ɲɔgɔnna kɛ a la kalan sira foyi tɛ an ka jamana kɔnɔ min y'o ɲɔgɔnna kɛ o la an balimakɛ kurazi b'i la kosɛbɛ nka hali bi dɔ fara cɛsiri kan i k'i tɔ dafa dafa sira ɲumanw kan walasa i bɛ ɲɛfɔli min kɛ i bɛ se ka bɛn sababa ma cogoya min na ale ko ko a bɛ fɔ goût de ma ko diya ɔ ni goût kɛra diya ye goya fana ye mun ye o la diya ani goya o fila bɛɛ ye goût de ye o la an ka manden forobakan na n'a fɔra ko goût a bɛ fɔ o de ma an ka manden forobakan na ko nɛya o de kosɔn n'i ye te walima n'i ye fɛn dɔ dilan n'i y'a di mɔgɔ ma k'a ka a lajɛ n'a sɔrɔ a b'a da kɔnɔ cogoya min na a b'a a a nɛya de ta o la a bɛna a nɛya tali min kɛ a bɛ fɔ o waleya de ma ko k'a nɛnɛ aa k'a bɛ k'a nɛnɛ i y'a ye sisan o la nɛya ɔ nɛnɛli de bɛ nɛya yira mɔgɔ la o dɔ goût o de bɛ fɔ an ka manden forobakan na ko nɛya i n'a fɔ an bɔra k'a f'i ye cogo min na nɛya kumaden min bɔra ale la o ye nɛnɛli de ye o dɔ n'a fɔra ko goya o ye fɛn min ni a dilanna n'a a dundala ma mɔgɔw diya o de ye goya ye ɔ ni min dundala ye mɔgɔw diya a bɛ fɔ o de ma ko diya o la di di mankutu de tara ka a da o la n'o ye ka di da ka i n'a fɔ ni ya dara kumaden fɛn fɛn kan an ka kan na a b'a yɛlɛma k'a kɛ tɔgɔ ye o dɔ diya o bɛ di lihala min bɛ a la o b'o de kofɔ goya i b'a ye k'a fɔ goya lihala min fana b'a la ya nin ne bɛna o kofɔ n'o ye go ye a ko karisa i ka i ɲɛ ka go o dɔ n'a fɔra ko goya o la sisan goya cogoya min bɛ a la o b'o de fɔ an tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin de walawala an lamɛnbagaw ka se k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko kan mako bɛ ɲɛɲinini na kan ani dɔnniya i kan'i ja farinya a la n'a sɔrɔ i ma ɲɛɲinini caman kɛ a la bi siga t'a la nko ye baara min kɛ an ka fasokanw na olu ɲɛɲinini na dakun foyi tɛ yen min y'o ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ nko kɔrɔfɔlan laban min bɔra n'o ye nko dictionnaire laban ye n'o ye sogolon kɔndɛ ye ale ye kumaden waa kɛmɛ ye ni kuma diyara n da an bɛ se k'a fɔ ko farafinna yan bi kan tɛ yen fɔlɔ min y'o ɲɔgɔnna baara kɛ o la n'i bɛ fɛ k'an ka kan dɔn ka se ka walawalali kɛ a la i jija i ka na nko kalan ɔ ni nko kalan ka di i yɛrɛ ye i bɛ se ka na i b'an wele an b'i kalan bawo i bɛ ka an ka kan e bɛ ka baara min kɛ baara ɲɛnamaba de don na an k'i kalan walasa i ka baara tɔ ka saniya cogoya min na o la ni nin diyar'i ye an b'a ɲini fɛ i k'a lajɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa mɔgɔ gɛrɛw ka se k'a lasɔrɔ o la an ka foli b'i ye kosɛbɛ